an caighdeán íseal atá againn i gcomparáid le háiteanna eile. Ansin labhróidh mé faoi conas laghdú fuinnimh, teas agus astaíochtaí carbón i dtithe agus tabharfaidh mé sampla daoibh faoi athchóiriú tí atá i mbun agam faoi láthair chun críoch leis an gcaint. Céard é inbhuanaithe? What is sustainability? Bhuel, deirtear gurb é maireachtáil laistigh dár dteorainneacha comhsaoil, sé sin, athchúrsáil, laghdú agus ath-úsáid, nó reduce, reuse, recycle. So sa pictiúr seo feictear, sa scáileán seo feictear cúpla pictiúirí. An chéad phictiúr ná teach faoin tuath a fhásann a ghlasraí féin, tá sé self-sufficient mar a dhéarfá. Ansin sa dara phictiúr feictear BedZED, sé seo ceann de na pobail inbhuanaithe is mó sa Bhreatain, agus úsáideann sé cumhacht in-athnuaithe i dtéarmaí panel solar, agus labh, tabharfaidh mé cúpla fíricí daoibh i gceann cúpla nóiméad faoi sin, agus sa tríú phictiúr feictear eastát le béim ar leith ar spás glas, agus níl chuile dhuine ina gcónaí ar a chéile, mar a dhéarfá. Céard é inbhuanaithe deireann sainmhínithe? Bhuel, dúirt Brundtland, Coimisinéir an Comhlacht Eorpach, gurb é fhorbairt a chomhlíonann riachtanais na linne seo gan cur isteach ar chumas na nglún amach anseo lena riachtanais féin a chomhlíonadh.

Um, caithfidh, chun, um, go mbeadh forbairt nó tithíocht nó le, rudaí inbhuanaithe, caithfidh cothromaí, cothromaíocht a bheith idir an taobh eacnamaíochta, timpeallachta agus an taobh sóisialta den, den, den fhorbair, den forbairt nó den, den tithíocht. Mura bhfuil cothromaíocht, léimeann an dá bhruach ar a chéile, sé sin a rá go bhfuil an taobh eacnamaíochta, sóisialta agus timpeallachta comhcheangailte. So sráidbhaile inbhuanaithe, céard iad? Cén fáth a bhfuil siad againn? Bhuel, caithfidh muid laghdú ár éifeachtacht ar an timpeallacht mórthimpeall orainn. So, séard atá i gceist le pobail nó sráidbhailte inbhuanaithe ná foirgnimh ísealfhuinnimh agus ísealcharbóin. Seo sampla arís de BedZED sa Bhreatain. Now, sa fhorbairt seo nó san eastát seo, tá. 20, laghdú 25% ar éileamh úsáid fuinnimh i gcomparáid le gnáth-theach den méid céanna. Chomh maith leis sin, eascraíonn na tithe seo 70% den teas a úsáideann siad lena simléir seo. Tá sé beagáinín ró-teicniciúil chun é a mhíniú daoibh anois. So, céard é an fadhb in Éirinn? Cén fáth a bhfuil tithíocht de chaighdeán íseal, de chaighdeán íseal againn? Bhuel, chun tús a chur, chun míniú, chun míniú a, gabh mo leithscéal, chun tús a chur leis, níor tháinig na rialacháin foirgnimh in Éirinn go dtí 1991. Tá sé seo i gcomparáid le sa Bhreatain, bhí na rialacháin foirgníocht, tháinig na céad chinn ann i míle naoi gcéad seasca is a trí. So, tá caighdeán an, nó ní an-íseal, ach tá caighdeán íseal de tithíocht againn in Éirinn i gcomparáid leis an Bhreatain agus leis an Eoraip. I 2000, i 2006 bhí an méid sin, nílim in ann chun iarracht a dhéanamh an an uimhir sin a rá, gabh mo leithscéal, ach teaghais chónaithe in Éirinn, agus tháinig 25% de na astuithe carbón ó na tithe seo amháin. Tagann sé seo ina dhiaidh iompar amháin le 36% de na astuithe carbón. Okay. So, caighdeán tithíocht in Éirinn. Táimse chun labhairt faoi tithe roimh 1940 mar táimse chun sampla a thabhairt daoibh níos déanaí de staidéar a bhí, a rinne mé mé féin, a rinne mé, gabh mo leithscéal. De réir The Irish National Housing Quality Survey a tógadh in 2003, de na tithe a tógadh roimh 1940, ní raibh aon insliú sna ballaí i 63% dóibh, ní raibh aon insliú san áiléar i ceathracha faoin gcéad dóibh, agus ní raibh aon ghloine dúbailte i ceathracha naoi faoin gcéad dóibh. So, chun, chun tús a chur leis, tá caighdeán íseal againn de tithíocht in Éirinn. Eh. tógadh na tithe seo gan smaoineamh faoi na achmhainní teorantach, em, faoi insliú sna ballaí, faoi chaillteanas teas, faoi, faoin, faoin timpeallacht. So, cu, em, so, i dhá mhíle is a naoi, tháinig 29%, 79% d'úsáid fuinnimh ó úsáid breoslaí iontaise, sin fossil fuels, in Éirinn. Tháinig 21% ó úsáid leictreachais amháin. Mar sin de, caithfidh muid giniúint ár leictreachais, bealach níos éifeachtaí giniúint leictreachais a fháil agus caithfidh muid leictreachas in-athnuaite a úsáid chomh maith. Céard é Caillteanas Teas? Conas a tharlaíonn sé i dteach? Bhuel, seo dhá pictiúirí. An chéad pictiúr ar an taobh chlé, taispeánann, míníonn sé conas a chailltear teas i dteach. Cailltear 25 faoin gcéad ón díon, 35 faoin gcéad ón mballaí, ó na mballaí, thart ar 25 faoin gcéad ó na doirse agus na fhuinneoga agus 15 faoin gcéad ón urlár. Ar an taobh deis feictear pictiúr a tógadh le le ceamara speisialta a thugann íomhá den chaillteanas teas i dteach, thermal imaging camera ab ainm dó, agus feictear go n-aontaíonn na dhá pictiúir lena chéile. Ciallaíonn an na dathanna bán agus dearg go bhfuil a lán caillteanas teas sa teach. So feictear go n-aontaíonn. Now. M, Tá caillteanas teas íseal go leor, bhuel, íseal go leor ó na mballaí agus ceap, is é mo thuairim go bhfuil cavity block insulation, so sin insliú idir na, na blocks mar a dhéarfá, leithscéal. M, Conas is féidir linn laghdú úsáid teas agus astaíochtaí gás ceaptha teasa? Bhuel, ar dtús báire is féidir linn athchóiriú teaghais chónaithe, is féidir linn feabhsú ar éifeachtacht an fhuinnimh i dtéarmaí giniúin, giniúint níos éifeachtacht agus úsáid níos éifeachtach, úsáid níos éifeachtaí. Is féidir linn fuinneamh inathnuaithe a úsáid agus chomh maith leis sin is féidir le daoine i tithe soláthróir a chuireann úsáid fuinnimh ghlais ar siúl a úsáid fuinneamh ghlais ar fáil a úsáid. Céard é athchóiriú? Conas is féidir linn é a dhéanamh? Cén fáth a ndéanaimid é? Séard atá i gceist le athchóiriú ná feabhsú caighdeán tithíocht i dtéarmaí laghdú úsáid fuinnimh, laghdú caillteanas teas, laghdú dramhaíola tí, i dtéarmaí athchúrsála, a dhéanamh sa teach, laghdú úsáid uisce, b'fhéidir go mbeadh rainwater harvesting á úsáid agaibh sa teach, nó bain úsáid as ábhair inathnuaithe. So tá a lán roghanna ann chun chun athchóiriú teach a dhéanamh ach táim chun cúpla samplaí a thabhairt daoibh anseo. Is féidir libh insliú na ballaí lasmuigh nó laistigh. Féadfaidh sibh in, feabhsú insliú san áiléar, feabhsú éifeachtaí an chóra, feabhsú na rialtáin teasa, ar nós thermostatic rad valves nó níl cliú agam conas é sin a rá as Béarla gabh mo leithscéal, thermostat sna seomraí nó insliú sna píopaí nó insliú ar na píopaí teasa, feabhsú soilsiú i dtéarmaí bulba CFL nó feabhas nó insliú faoin talamh. Anois, táim chun sampla a thabhairt daoibh de staidéar a rinne mé. Rinne, i mbliain seo chaite, mar a dúirt Thomás, rinne mise Master Ailtireacht i CAT sa Bhreatain Bheag. Bhí sé áit iontach suimiúil, so má bhfuil seans agaibh dul ann, téigh ann mar tá just, tá sé an-suimiúil. So, bhí orm tionscadal a dhéanamh nó thesis a dhéanamh ar ábhar éigin, so rinne mé, an rogha a bhí, a rinne mé ná, Déan staidéar ar 10 tithe agus fháil amach conas laghdú astaíochtaí carbóin agus conas laghdú úsáid fuinnimh sa teach. So seo ceann de na tithe. Gnáth-theach gan insliú sna ballaí le fuinneoga aon ghloine agus just, just gnáth-theach. Ní raibh aon rud suimiúil, éagsúil nó suimiúil faoi i dtéarmaí fuinnimh ach bhí a lán drafts ann. Bhí sé fuar sa gheimhreadh, an geimhreadh seo chaite, bhí sé iontach fuar, bhí sé, bhí muid like, you know, shivering. So na roghanna a bhí ann, bhí buiséad againn, so na roghanna bunúsach a bhí ann chun feabhsú an teach ná insliú na ballaí laistigh agus lasmuigh, cur fuinneoga trí ghloine iontu, feabhsú éifeachtúlacht an choire, feabhsú na rialtáin teasa agus feabhsú an soilsiú. So, em, aidhm an staidéir ná laghdú úsáid fuinnimh agus laghdú astaíochtaí carbóin. So d'úsáid mé, em, the Building Energy Rating nó BER chun fháil amach an an úsáid fuinnimh agus an astaíochtaí carbóin a bhí ag an teach seo. So roimh Roimh athchóiriú, fuair an teach seo ráta D1. So is dócha go bhfuil sibh, b'fhéidir go bhfuil, b'fhéidir go bhfuil fhios agaibh faoi na rátaí. Feictear iad ar like, em, ar washing machines agus a leithéid ó A go D, G, agus tar éis athchóiriú tháinig feabhsú ar go B3 ar an teach seo. So tháinig laghdú ceathracha faoin gcéad ar úsáid fuinnimh agus laghdú ceathracha faoin gcéad ar astaíochtaí carbóin. So sin, tá sé sin, feabhsú mór. Ó 1919 go dtí 1940, tógadh thart ar 7 faoin gcéad de na teaghais cónaithe atá againn anois, sin thart ar an méid sin tithe. So má athchóiríonn muid na háitribh chónaithe atá againn an méid sin, d'fhéadfadh muid laghdú 50 faoin gcéad úsáid fuinnimh agus 50 faoin gcéad ar laghdú astaíochtaí carbóin ó na tithe seo, ón faoin gcéad seo. Anois, baineann an staidéar sin atá mé ag labhairt faoi le tithe ó na tríochaidí so míníonn an scáileán seo a lán. Ar barr feiceann muid staidéar ón ESRI, the Economic Social Research Institute, feic mé sa dictionary an focal as Gaeilge, agus Feictear, i ndiaidh 1990, sin i ndiaidh na chéad rialacháin foirgneamh, bhí insliú ballaí i 100% de na tithe, bhí insliú ballaí sa 100% de na tithe, ach cén caighdeán? Agus feictear ón staidéar ó SEAI, The Sustainable Energy Authority of Ireland, go bhfuil caighdeán íseal d'insliú sna ballaí. So tá na rudaí seo. Tá na rudaí. Bhí, thosaigh siad a smaoineamh faoin, faoi insliú sa bhaile, faoi chaillteanas teas, faoi conas é a laghdú agus a leithéid ach níor, níor smaoinigh siad faoi enough nó ní dhearna siad a dhóthain agus tá fós rátaí íseal agus caighdeán íseal i tithe againn. Agus roimh a chríochnaíonn muid, is dócha go bhfuil sibh ar fad a smaoineamh ceart go leor, tá tithe againn agus a leithéid ach, you know, tá na tithe seo, tá an méid sin tithe nach bhfuil, nach bhfuil daoine a chónaí iontu. Tá daoine a chónaí i estáit go bhfuil leathchríochnaithe, tá daoine a chónaí áit nach bhfuil seirbhísí poiblí acu agus a leithéid. An iad fadhb Ghost Estates an fadhb inbhuanaithe is tábhachtaí atá againn faoi láthair? Bhuel, is é mo thuairim go bhfuil, go bhfuil sé, mar caithfidh muid fáil réidh leis an dramhaíl atá againn roimh a thosaíonn muid a feabhsú céir, na rudaí a, caithfidh muid fáil, yeah, caithfidh muid feabhsú an dramhaíl atá againn agus ansin dul ar aghaidh chun tithe nua a feabhsú. So, tá sé, seacht céad seasca is a haon Ghost Estates in Éirinn. Tá folúntas, ahem, bhuel, an uair dheireanach a rinne mé seic, bhí folúntas sé, 16% ar tithe in Éirinn, sé sin trí míle, 3 milliún, tithe nach bhfuil nach bhfuil duine ar bith iontu, agus is é mo thuairim go bhfuil sé an, go bhfuil an uimhir sin i bhfad níos mó. De réir ollamh, de réir ollamh Robert Kitchin ó NUI Maynooth i. Bhí bhí éileamh le haghaidh 500 tithe i Contae Liatroma ach idir 2006 is 2009 tógadh 3 milliún tithe, sé sin 360% níos mó ná a raibh ag teastáil uathu. So agus sin ach sampla amháin de den fadhb. So chun dul ar ais chuig an téarma inbhuanaithe, is An an fadhb Ghost Estates ná fadhb sóisialta, eacnamaíochta agus timpeallachta. D'úsáid muid an iomarca acmhainní teorannach, teorantach. Chuir muid amú an iomarca airgead. Tá muid fós a chur amú airgead leis na fadhbanna seo. Níl na níl na tithe críochnaithe. Cén mhéid airgead a chaithfidh muid úsáid ionas go mbeidh na tithe seo ionas go mbeidh daoine in ábalta ábalta chónaí sa tithe seo agus go mbeidh go go gcuirfidh siad le hard caighdeán saoil. Cén modh beatha a spreagann tithe a chailleann teas, tithe a úsáideann an iomarca fuinnimh agus na ghost estates seo, modh beatha nach bhfuil inbhuanaithe? An iad, arís, chuir mé ceist, an iad ghost estates an fadhb is mó atá, an fadhb is tábhachtaí faoi láthair, just faoi láthair, inbhuanaithe, yeah, an fadhb inbhuanaithe is tábhachtaí faoi láthair? Cén todhchaí a bheidh ag na glúine ag na glúine a thiocfaidh amach anseo mura laghdaíonn muid éifeachtacht ár modh beatha i dtéarmaí na tithíocht atá againn faoi láthair, mura laghdaíonn muid éifeacht ár modh beatha ar an timpeallacht?